ọ na-aga yes dịka m kwuru na mbụ na anyị akwụọla ụgwọ ya bụ nwata nwaanyị bụ Nnaji Ju- Juliet eh, 26,000 and Chukwu Chinonso 28,000 baby bills 25,000 anyị akwụọla ụgwọ nke ahụ eh, nke Ubochi Margaret nke ya bụ 150,000 anyị akwụọla 30,000 ọ fọọ 120,000 dịka m na-ekwu na mbụ sị na site n'ike nke chineke ọ bụ na chukwu okike abịama sị na ọ ga-esi n'aka anyị wee na mana anyị ga-anaghachi azụ mana ọ bụ na chineke sị na ọ bụrọ n'aka anyị ọ ga-ezitekwara onye inye aka ihe anyị chọrọ bụ ka ụmụnne anyị naa ụlọ ya nọrọ ka ha gbaa ekeresimesi wee nwee aṅụrị nwerekọta aṅụrị karịa ịnọ n'ụlọ ọgwụ Mm, anyị achọrọ ka ụmụnna anyị nọrọ n'ụlọ ọgwụ ọ ya mere mụnwa bụ prince chukwubuzo mba aka ji ọfọ ndị igbo ọzọ eme nta eme imo esi mba na-aga aga ụlọ ọgwụ dị iche iche ka m lekọta ụmụ igbo niile bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ nwee ike mee ka ha si n'ụlọ ọgwụ wee pụọ ka ndị na-enweghị onye inye aka ka anyị nwee ike mara ebe anyị ga-esi nyere ha aka ka anyị chọpụta ọ ga-adịrị ụnụ na mma ụmụ igbo jeenụ n'ebe niile ebe ụmụ igbo nọ napụta ụmụ igbo nọ n'ụlọ ọgwụ na ọ ga-adịrị ụnụ na mma hmm? asị m ka onye chere ya zọrọ gwa ka anyị jee ka anyị fụọ ya bụ ndị a niile nọọsụ gwa dụgharị anyị

Ee, ị na-anụkwa Igbo Ewo, oyibo na-afịa m arụ ịsụ maka na abụ m nwafọ Igbo dịka aka ji ọfọ ndị Igbo Mm? so I will be talking small small Mm, m ga na-atalk ya atalk ọ kwa ya it shall be well with you Eh, eh, my name is is Prince Chukwubuzo Mba eh, aka ji ọfọ ndị Igbo ọzọ eme nta eme imo and today we just

dịka ụnụ na-afụ ọ sị na ya bụ nwa ada Chukwunonso eh, eh, chukwu ọ bụ ya? Chukwu. chukwu Chukwunonso Mm. ọ sị na ya bụ nwa ada anaala ee anyị anyị afụnwurozi ya ọ sị na ọ nago mana ekele dịrị chineke mgbe ọbụla o ji laghachi ma ọ bụ mgbe ọbụla o ji kpọọ the hospital management ọ ga-agwa ya na bill ya na ọ kwụchago ụgwọ ya na o cleanigo the eh, bills so ọ dịgo free

Bayelsa, Benue, Benin, Delta, eh, Kogi, Port Harcourt, Cross River, mm, eh, Akwa Ibom State, Enugu, Abia, Imo, Anambra, Ebonyi, they are the same blood. Ha ncha niile bụ ofu. Ọ dị mma onye anyị nọ na nke ya bụ eh, baby Collins. Mm? eh, Ịkpa Ịkpa Nnachi Ịkpa Nnachi Mm. ọ ya ka anyị nọ na nke ya and eh, dịka ị- ụnụ na-afụ ọ sị na bill ya bụ eh, 26,000 o nwere otu ọ dị na nwanne anyị bụ onye mụsịara nwa ọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ ọ nọzara n'ụlọ ọgwụ na-agba krismas ife ọ nọdụrụ mba mba anyị chọrọ ka ụmụnna anyị n'ụlọ nwekwara obi aṅụrị feel happiness so baby Collins o- eh, your bill a kwụchago ya Mm? na ụnụ ejirozi ụgwọ ọzọ Mm? ọ ga-adịrị ụnụ na mma a sị m na ị ga-eto na amamihe Mm? chukwu ga-eblesi gị with wisdom and power Mm? dịka nne na nna gị na-azụ gị ị ga-azụkwa nne na nna gị hmm? ọ ga-adịrị gị na mma hmm? asị m anya ndị iro ama abụ nke unu onye ọbụla chere unu mma mma ga-erute ma onye chere unu njọ njọ ga-erute unu ga-adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ọ ga-adịrị unu mma It shall be well with you, my sister. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịsị gị ike.